igbo bụ igbo igbo ekene m ọkwa nwanne m nwoke a na-eko igbo ka ọjọ onye omenana na-adị mma n'arụ a ga anyị kọwara gbasara nwanne anyị nwoke na-emekwa omenala na-emekwa ihe mmụọ na-like na-emekwa ihe anyị bụ ndị igbo na-like nakwa omenala dịkwa gboo gboo ọ bụrụ sị na anyị nwa n'aka wee na-asị ka anyị gee ntị n'ọnụ ihe ọ ya-ekwu ihe ọ ya-akọwa maka ihe ọ ya-enyere anyị aka onye ekwe sọ m aka wee na-asị ka unu na-egekwa okwu a ka unu na-eshekwa vidio ka ọ na-erukwa ndị ọ ga-eru aka igbo biko ekene m nke onye chi ya zeru ise ise ise alụsị anyị nọ na ya kịta ka a na-akpọ alụsị ogwugwu iheri ukwu na-ege ntị ehe alụsị nwa dibịa chinemelu ọgọ bụrụkwa alụsị obodo ọkwa ya ehe em,

onye a tụrụ n'afọ gbuo na nkwọ ọ ya dị ya mana ngwa ahụ na aha ma- aha ma eje aha ma afụ nwa dibịa anaghị eji aka efu arụsị a na-ekwu ekwu a na-eme eme eziokwu si efe ọ dị ya ihe mere ya bụ ka ọ dị mkpu a onye pụta afụ ya ị ma na ọnụ ihu mmụọ ka ebe ọ dị ọgọ n'anya a na-ekwu ekwu ntu onye na nwa mmụọ na-ebu ya ike ịgwọcha ọgwụ n'ihi ya ka ị ga-anọ bupụ ọgwụ ahụ egwụ ọ bụrụ na onye ji mmadụ ụgwọ ya ekweghị akwụ ya ụgwọ nga a ka a ya-anọ mee ihe niile ịtụọ ọkụ ya ya mmadụ like onye ji mmadụ ụgwọ ịtụọ ya mmadụ how many months nakwa akpụkpụ okay ụsa akpụkpụ ebe a Mm. a tụrụ ya egbo ịfụ ya okay ee o nwee ihe ọbụla i bu bịa na ọ dọbegodi ya nga na ọmụmụ ka ọ bụ ee, wee bata so how many months ka ọ na-anọ wee na-agbata ụgwọ otu ọ na ya na onye ọbụla a tụrụ ya na-asị na ya ekweta ọ kwetara ya ọnụ ihe ọ na-enye bụ izu n'anọ izu n'anọ ka ọ na-enye izu n'anọ a bụ 8 days n'ọnụ Eight oyibo days. 8 days ọ pụọ ọrụ 8 days ka alụsị a na-anọ izu n'anọ e kwelu na ọ na-eme a na-ekwu ekwu a na-eme eme ogwugwu iheri ukwu nke a bụ mkpu owu mkpu otu ọ na ihe a na na a na-agwọ ọgwụ na a na-eme nke a na a na-eme nta na-eme imo anọghị nga a mụọrọ gị ya bụ isusu with mkpu ogwugwu ahụ- ahụhụ ezuo gị ahụ ya because ị ma na o nwe ndị na-abụ a tụsịa fa na alụsị fa eje gwọọ ọgwụ ee a bịazie nke alụsị a hapụ igbu fa egwuketa nke egwuketa nke a na egwuketa ya kụrie ya fụ na ahụhụ dị ya n'ime were ya gwọọ ọgwụ n'i- e, were ya gwọọ ọgwụ n'isi onye ọgwụ mụọrọ ya isusu ọkụ ya na-abụ na-abụ ọ na-afụ ya n'anya na-abụ hmm. a na-ekwu ekwu ọ bụ dị arị izu na asatọ 8 days ọyi afọ na afọ ogbu ụbọchị nkwọ hmm. ọya bụ Ogwugwu iyeri ukwu oke mmụọ ihe m ji na-egosi gị abụ na ọ ga ebe adreesị ụmụ arụsị mmụọ a na-ekwu ekwu ụdị ya chekwu m sị na onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ a na-ama asị na ọ mụ ji ọfọ ma ọ bụ na ọ mụ bụ eze dibịa ma ọ bụ na ọ mụ bụ nke ehi ehi niile a dị nga ọ mmadụ gbusiri ya na-eme ee bịa kpụrụ ya bịa gbuo ka anyị ghara ịmanụ ka anyị mụrụ onye ha eleghị onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ Ogwugwu iyeri ukwu ụdị ya mmụọ na-apụ apụ na-abata abata nga ka m gwara na mma anọ ya agọ ịghụ ndụ tara ya na ka ije gwa ọha ka o si adị ee nga ka m na-anọ agwa ala agba aka bupụ ya 31st night ebe a ka ọ na-akpọtụ ebe a ka ị ya anọwa ke nya bụ ara agba ala agba aka nga ka anyị anọwa ka ya dịka m si gwa gị ya na mbụ ndị emere ya na-echigata obinite odi ogeri nwaanyị oti obi aka na arụ ara na-azụ nwa azụ gị binite na ọ nọ n'ihu n'ụbọchị taata bụ oke ngwu dibịa n'ọbịa abịrịa n'ụbọchị taata sị ka ya mara ụdị mmụọ m ji abaghị ya ehi niile a dị nga mmadụ gbusiri ya na si ya na ọnwa ọnwa nke mkpụ bịa gbuo efi ezigbo eri onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji anụ ma ndị asụ ha buru nke a na-anụ na were ya jee jee celebrate ba a na-ekwu ekwu esi na-asị ọtụba gị ime eku mmiri dị n'udu were arụ ọrụ gị ọrụ ị nabụrụ onwe wuti obi ọcha ụdị ọrụ ya na ọsọ ya ọ bụrụ mmadụ mere gị o buchighara gị azụ Hmm. back to sender ọ nga ka m na-agwọ ya ọ dị ire. Hmm. A na-ekwu ekwu a na-eme ya. nka ya agọ ịghụ ndụ na mmụọ ka nke a bụ ọ bụ di ya dị ya Ụlasị ọkụ ma agba ogidi ofu nwoke na-anụ igwe nwaanyị ọtachiri ọgba ọya adịghị ya ọya bụ Ụlasị Ụlasị ogwu iyeri ukwu aka odi iyi ihe ọkịja ji ebube ụlasị ogwugwu ọ dị na-anụ mmụọ ya ọrụ ọbụla ya rụchara bịa n'ihu ya na ose ndị ma na onwe isi ịda na-efu ya n'oke nwoke ka ọ bụ agba ogidi ọtachiri ọgba ya adịghị ofu nwoke na-anụ igwe nwaanyị ihe ọkịja ji dị ebube ọka o buru ụzọ o jide ọkebe ọkebe ọ dịka ọ na oyi ezu ọhịa a na-ekwu ekwu a na-eme eme ị batanụ ọkịja afụghị Ụlasị onwa nga igwe ihe onwa nga iji azụ ege ọhịa adịghị ya a na-ekwu a na-ekwu ekwu a na-eme eme nke a bụ anị ya adịghị ya Ee, n'ịmalichi elu ịmalichi elu mmasị wee jechakwa ihu gị ahụ n'efefe ihe niile na-eme na na ka ị ya atọnarị ụkwụ wee gaa ije ọ ya adịghị anụ ugwu small but mighty Hmm. small but mighty ọkwa efere ya nna agba akwa efu ka esi n'ọnya na mkpụrụ ụlọ akụ wee rụọ ọrụ nka n'isi onye ọcha ọ ya akwụrịrị ụgwọ sọrọ ya asọghị ọkwa efere ya e were debe n'isi ya mgbari ego mmadụ ka eje be mmụọ karịrị arụsị mmiri ogwu arụsị mmiri ogwu nke ekwensu ogwu mmụọ na-eme ihe ekwensu hmm. ya adịghị ya ya na-akpụ ya bụ ekwensu ogwu oke mmụọ ka ọ bụ small but mighty ọ bụ a na-ebuje mgbụrụ eh, eh. hmm. nna ahụ egosi ya anyị ọma n'ihu ọma n'ihu nna ahụ eso m na jee mbịa dibịa so nna jee rụsị ọrụ nro ka ọ dị jee ọrụ mmiri jesị ọrụ nwosiri ka ọ dị hmm. anyị afọsị ya akpụọ edebe nke edebe nka ọ nọghọ na akpụ akpụ akpụ Mm-mm. ọ nabata ya alụsị alụsị gịnị dịkwa ebe a? ogwugwu yeri ukwu oke mmụọ na-apụ apụ alụsị ogwugwu ihe ogwugwu yeri ukwu nke a mmụọ pụrụ n'ọjị oke ọjị ka ọ bụ oke osisi i si nga a baba i jebe i jebe ihu i jebe ihu mmụọ ya nga a na-adọba ndị nwụrụ anwụ ndị nwụrụ anwụ mmụọ na-agbasi ozu nga a, ị bịa nga a agodocha isi ebe i buru ya i jebe ebe a na-adọbe ndị nwụrụ anwụ n'ime ebe a nwee ndị nwụrụ anwụ nọ ebe a kịta

ee gị bụrụ ee gị mba gị bụrụ mba gị akawa adị ọkụ obi adị ọzọkwa ụmụazị mma kịta ofu ntụ ofu 8 days 8 days na-egwọ 8 days ị nwụrụ a sị na ị gwọ ọgwụ eje ebe ni mebie ọgwụ afụ ị gwọ and ọ that day that day ka ị na-anwụ that day ka a na-ebute ozu ọ gafee o gbu onye ọzọ Hey! Ọ gịnị dị ebe a? Mba, Okoye. na-abụkwa asọ ebe a mba ekwupụ na ntu a Egwu. o nwere ihe na-esi nga a pụba ilo pụba ilo pụba Adama ilo, abụzi Adama anyogo m ya. pụba. A- a- e- azọkwala mmadụ ụkwụ n'azụ ụkwụ do mmadụ erikwena ibe ya ụkwụ Ee. ee mmadụ erina ibe ya ụkwụ do do do onye ọbụla na-aga na-ete i mezie mistake rie rie nkọ. do ị akwụtọrọ nga ahụ onye ahụ ya agazi ihu na mmadụ gakatara ntụ ya zọọ ya ụkwụ n'azụ ụkwụ ọ na-abụ esi ntụ akwụtụrụ ọ na ya agazi iru nna dụọ anya ya azụ ị na-eru ị na-eru mike mike abịara mmadụ do do mike abịara ya sị do
abụ okongwu dibịa ee ihe abịata n'ihu mmụọ naba ntu a nna ee anyị emenarị ijiji ma nji ee Ee. na chief tuo chief tuo dụọ na onwe ụnụ gap
ya nga anyị nọ ụbọchị taata bụ n'ihu ogwu yeri ukwu otu a ka ọ dị Ee. otu obiri aka na abụ otu a ka ọ dị agadi na-etigbu okorobịa na-etigbu okorobịa onye nọ n'ihu unu ụbọchị taata bụ Ọ kwụwa that okongwu thing. okongwu dibịa bụ onye nọ n'ihu unu ụbọchị taata Mm. ọ ya bịara ebe ebe mara mmụọ na-akpọ ogwu yeri ukwu ọ sị na ya chọrọ ka ya mara mmụọ nji aba mara mmụọ nyi na-efe ya nji eme mkpọtụ ọ ya adịghị ya a na-ekwu adịghị izu ọgụ enwe m na-agba ngịba ogwu yeri ukwu n'ụbọchị taata na-asị m nọmba kpọ ọzọ gwa nka m blọkụ ya enwe m sị gị na ọ bụ ihe ọma ka ị ga-enye ya bụ okongwu dibịa asị m na ọ bụ ihe ọma ka ị ga-enye okongwu dibịa na ya n'olili ya anya na-anọ ụbọchị na-anọ okongwu dibịa nọ n'ihu n'ụbọchị taata mm. okongwu dibịa asị gị na ụkwụ i ji wee bịa obodo a na-akpọ ọkịja mm. na ọ bụ ihe dị mma ka ị ga-eweta n'ime ya obodo gị agha ịnụ ya ahụ ndị sị gị baịbaị ga-asịkwa gị nnọọ ma ị na-arụ otu a a na-ejebe ejebe akara eze anaba anaba akara eze ma ị na-arụkwa isi safra na be and the business ọbụla nna m ọ ya na-aga aga asị m na ihe ọbụla ị na-eme na ọ bụ n'ihu n'ihu ka oke enwe na-ama na oke enwe anaha ana azụ uje gaghị egbu ma ụna gị agha egbu okongwu dibịa

ihe m na-agba ekpere m na-ekpere ya n'ụbọchị tata bụ small work plenty money agba obere mbọ akpata nnukwu ego ọ ihe m na-agwọ n'ọgwụ ana m agwọ ọgwụ agwọọrọ gị ọgwụ ị na-akpakwa dara osi na dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ no agwọọrọ gị ọgwụ ị change your life Ee. change your life mana ị ga-ebu ụzọ ajụ ese na isi mee ụlọ abụ o nwe mmụọ na-enye nsogbu e settle sịa otu mmiri gị na-enye gị nsogbu ị nọkata na nlọ ị fụ nge nwaanyị na-eke isi gị ọ bụla ọ ga-akpa gị egwuo mmiri dimkpa na-anyụ mamịrị n'ụlọ emụ ọha na eze ihe m ji na-ekwu ya bụ na obi aṅụrị m ka m ji na-ekwu ya maka okongwu dibịa ọ gwa mụ na ya ya-abịa be m

okongwu dibịa asị m na ọ bụ n'ihu n'ihu ka ị ya adị na-aga uke mmụọ uke mmadụ aja akwụdo gị n'ezi omechi ihu mmụọ omechi ihu mmadụ aja akwụdo gị n'ezi asị m na ejebe ejebe na ị je-eruo naba anaba na ị je-eruo ụkwụ gị a ya-ejetara gị ihe dị mma aka gị a ya-ewetara gị ihe dị mma onye ọbụla fụrụ gị n'egwu anya asị m na ọ tapekwa anya na ọ ja-afụ onye fụrụ gị na-agba egwu na ọgba egwu ọ ja-agbabe ndị mmụọ ka ọ na-agba na ọ bụ ya ka m na-ekwu okwu asị n'ụbọchị taata ngị na ogwu iyeri ukwu mmụọ na-emere nri ya sị na ọ bụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme na ọ bụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị taata asị gị were na ọ bụ n'isi okongwu dibịa ka anyị chụrụ ya bụ aja n'ụbọchị taata sị na ọ jebe ejebe na ọ ja-eruo anaba anaba na ọ ja-anaru na ọ bụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya eseta n'ọbara ya eseta n'ọbara ya na-ekwa n'ọfọ asị m na uriom a na-awọ nri okwu uriom a na-awọ nri okwu na ọ bụ ya ka m na-ekwu okwu eji m uriom a na-apịacha ya ahụ n'ụbọchị taata sị ndị niile sị na ihe ị na-eme na ọ ja adị na-aga n'ihu a sị m na ha ja adịkwa na-anọ n'ụsọ ọhịa na-akụkwasị Ndị niile ọm na-achụ ngị ka fa gbuo na ha ya anọkwa n'ụsọ ọhịa na-akụsị ọm ka uriom ise na ọ bụ n'ihu n'ihu ka ngị bụ okongwu dibịa ya adị na-aga ise na onye ị maara n'ụbọchị taa taa bụ nwa chi na-agbara ọgụ eke ike dị na-agwụ obi daa n'aka m a sị m na ụkwụ gị a bụ ihe ọma ka ọ ya ejetara gị ise uje gị na ụna gị ị jebe ejebe ị je-erue naba anaba ị je-analu nke a na-eke agwọ ụya ada eme mmanwụ ekpenta ada eme ka ọ mee ka ọ bụrụ agwa ya bụ uriom ya nọ n'ihu ogwugwu yerukwu n'ụbọchị tata na-akụrụ ụsịọm n'ụzọ na-akụchasịrị gị ụzọ akpa na-eyi mmụọ akpa na-eyi mmadụ ndị ihe nwa mmadụ na-eme na-ewu iwe n'obi a sị ya akụchara gị nga ọ nọ n'ihu mmụọ a n'ụbọchị tata na ọ ja-akụchara gị ya na ọ bụ n'ihu n'ihu ka oke enwe na-ama na oke enwe anaha ana azụ na ọhịa a na-ekwu okwu ya na-akpọ ala agba aka 2023 mma emere gị ekpere bụ ihe oke ewuru oke ifugbu pocket never dry agwọrọ ya n'ọgwụ na ewere ya na-arụ ọrụ abụ a na-akpara ya akọghị ego pocket never dry mgbe ọbụla iji m aka na akpa ya akpa ego ya eri eri asị gị were mmanya n'ọbụ ihe ya kwuru n'ọjị ka ya kwuru na mmanya doonunu n'ọbụ ihe o riri ka o nyere chi ya asị m ụnụ were ya mmanya ruo ọnụ gị ya asụkwa nnọọ mmanya a ka m ji egbukwapụ akarị ogori dị n'ezi m ruo ọnụ gị Ee, Ihe wee ọchịchị na-asị anya na ụlọ onye asị ya. ọbụla na onye ọbụla na-achụ nsị n'okongwu dibịa ka o ya egbu na onye ahụ eji isi ewe ezelu mmiri ise na wee sị na nwanụ mmanya ji elu n'obi n'ido nwanụ mmanya ji ọgwụ nwanụ mmanya ji ọgwụ Mm, sị nwanụ mmanya ji ọgwụ kwanụ mmanya jụrụ asị m na onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji ya nụ Otu n'ọbịa afọ. ka a na-ekwu okwu ya bịa ka mbụ ya ọfọ n'ọbụ ọfọ a gọchara okwu okwu ome n'ọbụ Ala okwu bụkwa nụ. ekwuchara bụ ọfọ Otu afọ. n'ọbụ ọfọ ka m bu n'aka a n'ụbọchị taa taa ọfọ ọha zuru nye ọ bụ ama ọkwara ya, ọha zuru nye Otu a ka ọ dị. gburugburu ekwuru m na onye ọbụla ji ọfọ ma ọfọ ma onye ji ya na ogwu yeri ukwu nne m otu okpi aka na-abụ ụdị ogeri nwaanyị ebikwere m gị ọfọ m bu n'aka taa agba ka m na-ebu ọfọ kama na ndị m na-ebu ọfọ bụ uke m uke mmadụ dị n'ụzọ ngị bụ okongwu dibịa ka m na-ebu ọfọ n'ụbọchị taa taa ise asị m amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị nke ga-ebinite ịfụ ngị bụ okongwu dibịa asị m ọfọ ekpekwana ya na ekpekwana ya ise asị m na i jebe ejebe na i je ejeru na ị naba anaba na ị ga-anaru ise ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere ya nye mmụọ n'ọnụ ọ nara na ọbụ ihe a fụ n'aka nna ha ka m na-eme o si ya m n'aka ewesị na ude ga-aya egbu na ọ naghị aya egbu na ụkwụ i ji wee bịa ọkịja na nke ị ya-eji ana ana ya-aka mma ngị na chukwu ngị na ala ngị na ala ọkịja ngị na ohu mmụọ ngị na nnụ mmụọ ngị na mbụ ngị na egede na ọ bụ ihe ọ yọrọ chi ya ka ọ na-emere ya ohu mmụọ nnụ mmụọ asị m ụnụ were ọgbakụ ngị bụ ogwugwu iyeri ukwu na ọ bụ testimony ka okongwu dibịa ya bịakwa ebe ị nọ n'ihu wee nyekwa ngị na chukwu ngị na ala ma fans ya niile na-efollow ya fa ncha ya enyekwu testimony na ha ncha abịakwa bịa nye testimony ha ya esitụrụ okongwu dibịa wee bịa bịa nye testimony ọbụ a na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-eme eme ka a na-ekwu ekwu n'ọbụ ya ka m na-agwa gị bụ ogwu yeri ukwu wee sị na ọ bụ ka anyị gọrọ ka ọ rere anyị mụrụ ọma ya dị ire na ya mara ọma ya dị ire anyị bụ nwata na-arụ arụ n'afọ n'afọ kapụrụ afada gba nwata ma sị ya wee para isi ihe mgba n'ezienu m nụ ntu a ka m na-abịa agba ahụ nka nka mmụọ eji egbu ndị iro onye si na-asị si na-asị pụta ka anyị fụgo n'anya a na-ama etu ọnụ anyị kwuru m ụgwọ agwụ nsị si ya na ọ bụrụ na akụ bụrụ na ọ- na ọyi echichi ma ọ bụ nka ee na ọfọ a na-erubara m ibi na a kpọrọ ya ọfọ ọha zuru nye were mbụ ya ebe si na ọ bụ ntu a nsị gị ya n'isi ụka ọ ya-adị na eke dị n'orie dị na afọ dị na nkwọ dị na ahịa na anọ ụbọchị na anọ

ọ gwa m n'ọbịa dị ebe mmana o nwe ka o si adị na ọ bụ ihe m nwere ka m ga-enye ya ee okongwu dibịa ihe nna ya n'ụbọchị taata bụ oke ikpo bụ a sị gị jebe n'ọdịgo ere na-agụ na mma o nwelọ
Ah? na arọ nụ na-ene anya unu afụ ebe anyị nọ Eh, na m a sị na onye njepụ ka onye isi awọ mma who no go no know before you know you need to go anọ m live Uh, before you know you need to go ije ruo i wee mara ife a na-ekwu mana ọ bụrọ ife ụmụazị ị ghọta ọ wayo ọ wayo ọ wayo onye wayo aha elu n'isi mmiri mba ọ na-egosi anụ m atụ aka n'akpa afọ ada m ezi iru m ezo nna eme ya anụma na-egosi ọra na eze nakwa ife m na-eme maka mmasị ụnụ unu rie nne ya rie nne ya ma mụnwa bụ okongwu dibịa dị erie mma ebu n'ụzọ rie na a sị na onye na-edu ọgụ na-ebu ụzọ nọrụ n'ihu ọgụ ị ga-anọ n'ihu ọgụ ị sị mmadụ gaanụ na ezi dị ebe a buru ụzọ gaa ị gazie agata ndị mmadụ ewee so iso onye bata ebe ọbụla m je alụsị ọbụla m ga-anọ m abịa alụsị mba erugo 15 fe m bụzi bụ ijite fe m na-agwa bụ maka onye ọbụla na-atụ ala ịchụ m ị na-achụ ọnwụ odogwu agba egbe ọ ka kwụrụ n'ọlụkwa na obodo agba ya egbe na-abasị mba ike ọ dị easy ọ dịrọ easy na ọbụlọgo ụkọm na-ege ntị ọbụlọgo ụkọm mechie rike si ife anya gaba na m agbaghara igbu ya mana nya na alụsị na-eme ya na alụsị na-eme ọ bụrọ ife ụmụazị ya na alụsị na-eme na nyanwa ga ugboro one ka ọ yọgwa obi ka ọhụ nwede ife kasị ebe nna ga ewe nwee ife ị bịaghị nso ka mụ na n'ebe yọ apologize anya ọ sị m ọ sị m ọ bụrụ nga ntụwa ya nga ma mụ gọ ha ya ọfọ m gọ ya n'isi ka o nwere onwe ya na ya na nsị ya mba ya nọ nga mana onye nọ nga ya akaghị mma nke ị ghọta na odogwu ka gị na ya mee ha akpọ m address ụmụ arụsị na nkịtị ee ọzọ bụrụkwa na okwu ya onye chọọ na-eri ego na-eri ego na gị na mmadụ mesi business eri ego nọmba ya dị ebe afụ ee eze dibịa bịa kpọọ ọlụfa nọmba ya bịa kpọọ ya n'ọnụ for ndị na-eri ego mmadụ chee ka m bịa zero eight zero twenty one thirty 36 ehe 13 mm, ka m kpọkwa ya ọzọ ọ ya maka echi niile mmadụ asị na ya bụ nwa chi na-agbụrụ ọgụ tu ma ọ bụ na ya bụ aka ji ọfọ ọfụ bekee erukwu